Nkhani ya kukwera mtengo kwa mafuta oyendetsera galimoto ndi zonena kuti ikupitirirabe. Apa nde kwabwera amayi Jean Mathanga omwe iwowa nde kuti ndi anduna oyang'anira ndithudi za mphamvu ndi magetsi komanso nde kuti mafutawa zimakhala zikumagwera ndithu mu unduna wawo kumenekoko. abweratu ndithu ndi kuzakamba nkhani zimenezi kunena kuti kuchokerano tsopano ku mbali ya boma ngati iwowo ku unduna wawo ndi zoti mafuta adakwera mtengo ena ali siwaona koma anapanga zimenezi pa zifukwa zingapo chifukwa akanati asakweze mtengo mafuta ndiye kuti mafuta aja bwezi akusowanso kwambiri kutsogolo kunoku bwezi zinthu zambiri zitayimayima. Enanso akupempha zonena kuti ku undunaku bwanjino kofunika kuchotsedwa ndiye kutino misonkho ija imene imaphatikizidwa pa mafuta paja kodi no akutipo bwanji pamenepopo Iyayi zambiri ndekuti zakambidwa komano tiyambe ndekuti motere kunena kuti ku parliament amayi Jean Mathanga anaitana atolankhani ndikupanga press briefing kuwafotokozera kuti no awuze mtundu wa Malawi zomwe zikuchitika makamaka anditu izi zimachitika after ndekuti atangoyankhulanso mparliament kutino kodino situation ikuti bwanji kumbali za mafuta amenewawa nde akambapo zinthu zingapo tingopanga highlight zomwe tikuziona ngati zofunikirazo number 1 amakamba zonena kuti mafuta awatu ndizoti akwera mtengo chifukwa cha nkhondo ija ndekutino ya Iran, Israel komanso ndekuti America zimene anthu ambiri tikudziwa amenewawo ndekutino ndi ma external factors eti. zinthu zakunja zimene zapangisa zonena kuti mafutawa akwere mtengo komanso palinso ndiye kuti ma internal factors, zinthu za mkatikati zimenenso ndiye kuti zapangisa kuti chani mafutawa akwere mtengo ndiye ti pa zinthu za mkatikatizo akuyang'ana kwambiri ndiye kuti nkhani za Forex akuona kuti ndalama zakunja zijazi mulibe mu dziko muno. zomwe zikupangitsa zonena kuti ndalama zija ndiye kuti no an- an- anthu azivutikira kuti azipeza amene amakanyamula mafuta aja ndiye kuti no basitu akuyenerabe azikweza mtengo automatic komanso tu ndiye kuti amakamba zonena kuti no ngakhalenso pansika pa black market pomweponso ndi zoti ngakhale zikapezeka eti tinene kuti pa market pomwepo pokagula ndiye kuti no ndalama zimenezi forex imeneyi zikapezeka ndi zoti zikupezeka ndiye kuti modula Anyways, anakambapo za black market mwa njira ina yakebe amayi Jean Mathanga afotokoza kunena kuti anthu amene amakanyamula nde kuti mafuta kuchoka kunja iwowo kuti no akanyamule mafuta aja kuchoka kunja kuja nkubweretsa mu dziko muno mm akumapezeka zonena kuti no akuononga ndalama zochuluka kwambiri kuti no apeze ma dollars. Okay akunena kuti no ma dollars aja ena akumakapeza pa 2700 2500 kaya kupita mmwamba umo eh ndekuti akafananiza ndi mtengo wa ku bank umene ndekuti no ndi 1700 anthu aja akuononga ndalama zochuluka zedi funso ndikumanena kuti ndiye iwowo aku- aku- akumaononga ndalama zimene zizi kukagula kuti mesa amene azigula ndeti forex ija ku banki Nde samafunabe kubwera poyera kuzafotokoza bwino bwino mumaziwa nkhani izi zimakhala zovuta boma likuvomereza zoti no mwina mwake likugwiradi ntchito likugwiritsa ntchito ndalama za pa black market nde kuti akuyipatsa moto tu black market imeneyo koma no mwanjira ina yake no avomereza let's not beat around the bush iyayi avomereza kunena kuti anthu amene akumapezeka zoti akanyamula mafuta kuchoka kunja forex kulibe mdziko muno chifukwa cha zimenezozo Ndiye kutino akumapita ku black market ndikukatani ndikukagula forex. Akaigula kumene kujako aigu akuigula modula. Akaigula modula forex ijayi ndiye kuti alowetsa zindalama zambiri kuti no akanyamule mafuta aja. Mafuta aja akabwera kuno so pano azagulitsidwa pa mtengo wotchipa. So zikutanthauza zonena kuti iwo ajawa ndalama zawo zija sizumapangidwa recovered. Ndiye pafunika zonena kutino Ndiye kuti no mafuta aja atani? Akwezedwe mtengo cholinga chonena kuti zizibalansa bwinobwino. Chifukwa popanda kuzibalansa zinthuzi, zipezeka kuti kutsogolo kuno tikuzitani? Ndiye tikuzigwira tikuzigwira kenakono zingogwapo. Chifukwa chake atani? Akweza mtengo mafuta. Ndiye kuti kubwera aposo ndiye kuti ndi chani? Kayendetsedwe ka mafutawo kuchokera kunja ndi nkhondo zomwe takamba zija aphatikiza ndiye kuti ma factors awiri amenewawa zapangitsa zonena kuti mafuta aja atani? Akwere mtengo. I think izizi nde ndi zinthu zomveka bwinobwino. Sitikunena kuti ndi zinthu zabwino ayi komano ndi zinthu zimene mukaonano masamu ake mene akupangi akufotokozera I think zikumveka. Ngati fans ikugula ma ma ikugula forex pa black market what do you expect? Zinthu zimayenera kukwera ndithu. Chabe kungoti you have to watch out ku bomako chifukwa black market ikangopanga take over ndeti dziko lino zambiri ndekuti zionongeka. Kaya mupeza njira zotani zopezera forex komano find that mukapanda kupeza njira zimenezozo ma guy you know already kunena kutino what will happen ife si ayi mai ife sitinapange zachuma iyayi Aw, amene anapanga zachuma achina Mwanamvekha alipo kale and akuziwa kunena kuti zosatira zake ndi zotani disaster yake ndi yotani so you better watch out eti tikambeno chonchi apa kumene kuja kunapezeka zonena kuti Kwapitanso a Shadric Namalomba ku press briefing-ko nde kumene kuja a Namalomba ayankhula zawo zomwe ndi zoduka mutu paja tinanena kale kunena kuti no zi mu zofoira ndi zofoira mm muka mukapanga zabwino ifeyo we will come and then tizayankhula mukapanganso zofoira nde tizabweranso ndikuzatani ndikuzayankhula nawo apatu nkhani yomwe ndabwera nayo makamaka ndi zoti no a Namalomba wo abwera ndikuyankhula kunena kuti Eeh! Mukuyenera mudziwe izi kunena kuti no inu amene mugulitsa katundu osiyanasiyana musakweze chakudya iyayi chifukwa chonena kuti mafuta akwera mtengo osati mukwezeno chakudya chifukwa anthu enanu moti zoti mwapezeka mwayi mwapezerapo mwayi mwayamba kukwezano basi mitengo ya zakudya makamakano mayendedwe ma transport ma mini bus inu komanso nde kuti no kaya ndi makatundu a m'mashopu eeh! Zimenezi sitikulola iyayi osakweza zimenezo iyayi. I think kumeneko ndi kuyankhulano kofoyirano eh? Let's be honest. Ine ndikuchita kudabwa zonena kuti Namalomba uyu ankayankhula zinthu za nzeru nthawi ya kampeni ija. Kodi nzeru zimene zija zapita kuti no? No, we're not trying to bully anyone. Sitifuna zonena kuti tinyazitse wina wake kapena chani. Komano ndi zimene zikuchitika. Simunganene zonena kuti no asakwezeno maminibasi. Ndiye mafuta omwe akweza mtengo ndiye iwo apanga bwanji no? Mufuna nde kuti no basi iwowo akhale nde kuti osa osa osa osapeza ndalama ijeni ina iliyonse yoti na mwina make yani azipanga ma loss eti? Azinyamula anthu ulere? Zimene mukufuna ndi zimenezo? Sopano azika azi i chigalimoro chiziyenda chokha? Mesa chikuyendera mafuta ngati mafuta akugula modula akuyenera akweze ndithu chani? Transport. Kuchoka panopatu timafunsana kunena kuti kodi nokwera 23 kuchoka ku 23 kukafika mtown ndi zingati? I think nthawi imeneyi inali pa inali pa 1000. koma panopa ikufika kaya ndi kaya ndi 2000 choncho zangoyenera kukhala choncho chifukwa chani chifukwa chonena kutitu eh, ndi zoti basi apapa si ku balance iyayi akulowesapo ndalama zambiri kuti agule mafuta aja akagula mafuta aja ndi azipezeka kuti azitchaja ka ndalama kochepa ndi akatulukapo ndi chani bwana afunikira akatenge ndalama pamene basi imeneyo ndi kuti iwo akufunikiraponso anyemekonso kena kake kuti mwina make tsiku imene asakangokhalira lopanda chakudya muyembekezera chani this would be the result now fans imene ikukanyamula kaya ndi sopo kaya ndi chani kaya ndekuti ndi mabisiketi kaya ndi chani kaya ndekuti ndi mafuta ophikira kuchotsa mtown ikubweretsa ku 23 ikuwe- ikuyika ndalama zochuluka kwambiri zonena kuti no ndekuti la- ngati pa transport basi akabwera nazo mukuyembekeza zonena kuti azazigulitse no motchipa Eh, iwowo ndi a ma charity, iwowo nda, nda, nda, nda, ndi agent, ndi asamali achifundo. Zosatheka. Akufunikira asapange ma profit. Akuyenera akwe. You know exactly zimene ndikukamba zikunena kuti no. Katundu automatic akuyenera akwere mtengo. Kodi kaya inuyo muyankhula kunena kuti fans isakweze mtengo kaya simuyankhula koma chilungamo chake nchimenechocho. Ndimangofuna kunena chonchi. Ngati mwasowa zoyankhula eti, mukhale chete. Ndamuuza kalenso Namiwa zimenezi. ngati mwasowa zoyankhula its better to keep quiet ma guy mwamvesetsedi izisitu sizoti ndizosangalatsa ayi and ife tikamakhala ndikumapezeka zonena kuti tikungokhala neutral osayankhulapo zambiri nkhani zokhuzana ndi mafutazi sizoti kunena kuti ife sizotipweteka ayi its painful komano we understand the situation mmene ilili. Tikuyesetsa tikuyesetsa kumvetsetsa situation mmene ilili. Pamene situation ili chonchi ndiye musamakandire kandire no kumakha ngati kuti mukusewera nayo no situation iyi kuti izikha ngati kuti mwina mwake basi no ndi zo- za- zopangirapo ma joke zina zake. Musakweze mtengo musakweze mtengo. What are you trying to say? kodiso kaye anakapezekako bwanjinso kumeneko imene inali press briefing ya anduna oyang'anira ndekuti chani za mphamvu za magesi ndi chani energy ndekuti ndi mafuta zina ndi zoterezo Iwowo ndi anduna oyang'anira za information akapezeka kumeneko kufuna chani? Izo sizikugweratu pa unduna wawo? Kapena a Jean Matanga anakalephera kuyankhula okha? Anakatha kuyankhula kumenekoko. So ife timafuna timve kuchoka kwa a Jean Matanga and ayankhula zimene tafotokozazi which some of the things are reasonable zikumveka zinazo nde tikudziwa kale forex yo ndi zongoti bomali kodi no palibe njira zina zambiri zoti tingapezere forex lets look at kuli ma social media platforms eh izizi nde anthu samalingalirapo. kuli youtube kuli facebook kuli tiktok why can't you monetize these things because ndalama zawo zija zimabwera nde kuti muchani ma forex eh ma dollars amabwera why can't you monetize this tikungodalira nde kuti no basi no tobacco tobacco always tiziyidalira nde kuti fodya nanga fodya akapanda kuchita fodya yonso ndi wochepa inu tabweresani inuyo facebook taibweresani tiktok taibweresani youtube taibweresani tabweresaninso ndi instagram zimathandiza achinyamata azithamanga pamenepopo azilipiridwapo kandalama kamene kaja kazigwera ku banki kumaona kunena kuti forex ikutani ikubwera zimene zi- zi- zi- zimalipiridwa ndi kuti madola zimenezi koma kuno kusakutilipira we here ma guy Call those people bring them here sit them down discuss with them a YouTube-wa abweretse kunoko basi monetization anthu azapezeke zonena kuti ndekuti no akutani akupangapo ka ndalama koma ndekuti inu mukupeza chani ma dollars imeneyo ndi njira yoopsa kwambiri imene no ndekuti maiko ena amapezera ma dollars tu maiko ena samavutika kwambiri chifukwa cha zimenezi Oyimbawo alipilidwe pamenepo, opanga zinthu zawo za zitsuzo ma comedy alipilidwe pamenepo, ma dollars tu nde muziyembekezera mwezi wina uliwonse ma dollars mwezi wina uliwonse osati kumadikira kuti pa chaka paja tizingodikira kuti tidzagulitsa fodya tidzagulitsa fodya why can't you discuss things like this eh? Taona kuti pali move ina ajena aku, aku, aku, aku, aku Macra akufuna abweretse Facebook ndi TikTok azayankhulane nayo kaya I don't know kaya nava bwino bwino Instagram koma zimene zijazi takhala tikuziona kenako zimangofera mmazira push for that zibweretseni kunoko zidzathandizira kunena kuti ino ndikuti ka forex kazitha kazikaziko kakomabwerabe muzikomo koma apapa tingodikirira zonena kuti iyayi atipatse ngongole chani moyembekezera zotani pamene muli nkuthekera kumene koko tangoyitanani ma platform ngati amenewa azathandiziranso kunena kuti forex ikhale ngati ikutani iku- ikukazikika mudziko muno kadzibwera ndithu kaya ndikochepa kotani koma izivizi kuti ili ikutani ikuchuluka Fan- ma platform-wa anthu akupanga run ndithu pa facebook pali anthu amene amapanga zosiyanasiyana azilipilidwa amenewa zizigwera ku bank ndekuti kaya ndi ku youtube kunonso tilikonso tizilipilidwa zizigwera ku bank kut ku tiktok ii azilipilidwa zizigwe- zingathandizire zimenezizi njira zinatu ndi zimenezi Osamangodalira njira zakalekale basi old ways all the time njira zakalekale za makolo iyayi ta- tatiyeni tiziyang'ananso zamakono ngati za zingathandize kubweretsa forex kunoko ku malawi anyways ana malombe eti tanena kale ngati ino inu simukufuna kuyankhulapo china chake cha nzeru muzingokhala chete basi otherwise mukhala ngati mukuwatukwananso aMalawi tu mukapanga zonse akuti